now update ija nde ndi imeneyi zomwe zachitika ku court ndipo zikuchitikabe pa nkhani ya chimwendo banda mwinanso mukuona pa screen panupo ka video kameneko kutino nthawi imeneyoto kunali anthu kuthamangira pikiripikiri kukalowa mu court ndithu ku bwalo la milandu lalikulu ku lilongwe high court kumeneko Kunafikadi anthu kusonkhana, anthu osapotera mcp, maloya a mbali ya boma komanso nde kutitu maloya a mbali ya a Chimwendo Banda ndi anthu ena ongofuna kukamvera nkhani ija. Nkhani yalowa m'bwalo ndipo amene akupitiliza kuimva ndi yemwe ujatu judge Zondi Mvula ndipo atafika kumeneko kunali konena kutito anauza ambali ya a Chimwendo Banda kuti ayambe kufotokoza. Chimwendo Banda sanapezekenso ku khothi chifukwa chonena kuti akuti nsana uja unakampwetekabe ndipo no anakalibe ku chipatala pa bedi nde sanakakwanitse kukapezeka ku khothiko moti kwango kwangopezeka nde kuti no ma loya ake achina Jivason Kadzipatike nda anthu ena a Malawi Congress Party nde no kufotokoza kwa Jivason Kadzipatike kunali konena kuti Tabwera tsopano nkhaniyi tikufuna itani ipitilire kupemphabe belo kunena kutino chimwendo Banda mumpatse belo ulendo uno ulendo watha tinalephera kubwera ndi zimakalata zima afidavit ulendo uno tabwera ndi ma afidavit okwana 4 amene atithandizire kulembera belo imeneyi kuti mumpatse belo mongoyembekezera mwa temporary munthuyi ndetu ngati pali funso ndilonena kuti iye apatsidwe belo chifukwa chani? Moyembekezera chifukwa chani? Mwa temporary chifukwa chani munthu onoti ali pa remand apatsidwe belo chifukwa chani? Jivason Kadzipatike anayambano kupereka zifukwa zake. Chifukwa choyamba kunena kuti a judge Zondi Mvula mupatseni belo Chimwendo Banda chifukwa chonena kuti Chimwendo Banda ndi munthu amene ali pa banja ndi munthu okwatira ali ndi mkazi ali ndi ana ali ndi maudindo amenewowo number one. Number 2, Chimwendo Banda mukuyenera mumpatse belo chifukwa chonena kuti iyeyotu ndi MP, phungu wa nyumba ya malamulo ku dera la Dowa East uku ku Dowa. Ndiye kuti alinso ndi udindoso wa dera lakelo. Chifukwa chimenecho mumpatse belo. Kupanga summary zifukwa ziwiri zonsezi anaziphatikiza kunena kuti tikufuna kungonena kutino Chimwendo Banda sangathawe chifukwa chonena kuti iyeyo ali ndi maudindo amenewawa. Akati athawe nde kodi no maudindowa awagwilira ndi ndani? Chifukwa cha chimenechotu a judge ndi chifukwa chokwanila chonoti mutani mumpatse belo Chimwendo Banda. Akuluakulu mutiuze maganizo anu mukuona kuti zifukwa zimenezo nzokwanila kuti Chimwendo Banda apatsidwe belo? Kunena kuti ayi basi sangathawe poti ndi MP komanso iyeyu nde kuti no ali nde kuti ndi banja lake ali ndi mkazi ndi mwana nde sangathawe basi apatsidwe belo inu mukuona kuti nzifukwa zokwanila? chabwino mukamaika maganizo anu ife tikakhudzabe chakumapwetoko koma tikambe apano kunena kuti kwatumphukanso nkhani yokhuzana ndi dala kadula akunena kuti nde dala kadula tikufuna mumchotse pa list a jefferson kadzipatike amapempha achotsedwe pa list ya olembera belo chifukwa chonena kuti iyeyo ndi woneka kuti sakuyenera amangidwe malinga ndi chiletso chomwe no khothi linapereka kunena kuti no Dala Kadula ndi azinzake asadzamangidwenso kufikira nkhani zawo zikupitilira kaya ali mlandu otani osama apolisi asamangenso achina Dala Kadula nde Dala Kadula sakuyenera alembedwenso belo chifukwa choti iyeyo sakuyenera amangidwe. Mwayang'ana nkumafunsabe funso loti nde akumbali ya boma akutipo bwanji? Akumbali ya bomatu anapezeka zoti iwowa anafikadi kumeneko kudzati ulendo uno tabwera okonzeka ndipo tili ready kuti timve nkhani za Chimwendo Banda. Ife tikufuna kunena kuti nkhani izizi ya Dala Kadula yokhayi Ifeyo tikutsimikizadi kunena kuti ameneuyu ndi oti ife tilibe naye mlandu kuti no pa nkhani ya belo. Mlanduwu ukum'khudza komano nkhani za belo samayenera akhale pachipepala ponena kuti alembere belo. Ndipo ife tikudabwa zonena kuti awawa a ku mbali ya a Chimwendo Banda akukamba za Dala Kadula kukhala ngati kuti amuikapo pachipepala po popempha belo ndi ifeyo chonsecho amuikapo ndi iwowo omwewo. Ndife tili odabwanso kuti munthuyo mesa kodi anati asadzamangidwe? Nde iye akhala bwanji pa pa mbali yopempha belo? Nde atagwirizana onsewo kunena kuti no. Dala Kadula akuchotsedwa pa list yopempha bail osati kuti mlandu sanapange nawo, zokaphazi nde anali nawo mgulu limenelo komano ndekuti akuyenera achotsedwe ndithu pa list imeneyo chifukwa chonena kuti court linagamula kuti iye uja asamangidwe kufikira nthawi imene milandu yake ingapezeke zonena kuti yaweluzidwa, yazikwanje ndi ina yotero yakumbowe, phwetsa matayala ndi zina zoterozo. Chabwino, mmenemotu ndi mmene zikuyendera. Eya, nde mufunsabe lonena kuti a judge atamva mbali zonsezi nde akuti bwanji? Sanapereke chigamulo chifukwa nde kuti ma debate anakapitirira. Iyitu ndi developing news. Nkhani ija imakhala yonena kuti ikupitirirabe nde tikunena panopa inakapitirirabe moti maso athu anakalibe mu khoti lomwelo kumvetsera ndipo makutu athu tachita kuwapanga sharpen kuti timvetsere bwinobwino. Tikupatseninso ndi kuti no ma update aja ogwirika oti ndi ovomerezeka otsimikizika komanso inu mudzitha kumatsatira nawo zomwe zikuchitika mu court imeneyi chabwino tingokambapo kunena kuti kumbali ya boma amene akukaimiratu paja ulendo uja kunali prescott mwayiulipo koma apapa zikuoneka ngati kuli wina amene akutchedwa kuti no dzikondianthu malunda Eya mainatu awo nde nda chiMalawi, uja Prescott Mwayiulipo, mukumva dzinalo Mwayiulipo, uyu nde ndi dziko ndi anthu Malunda. Chabwino kumeneko tikhala tikumva kuti kodino chigamulo chikhala chotani koma pakanali pano ndithu ili mkati kumenya ma debate kodi apatsidwe belo kapena asapatsidwe belo. Kungokamba mongo, mwina mongokumbutsana takamba zonoti Chimwendo Banda wakhala ali mchipatala ndipo anakalibe mchipatala kuchoka nthawi imene iyeyo anamangidwa ija ndikupezeka zoti wapasidwano paja nkhani yalowa mu court muja nkugamulidwa kuti akakhale ku Maula wakhala akubisala mchipatala pa bed ngati odwala maumone kuti akakhale ku Maula Mwaiona imeneyo ndipo mpakana panopabe akusewerabe game imeneyo ku court sakapezekako cholinga chonena kuti tipitirizebe kumvera chisoni kunena kuti munthuyi ndizoti wadwalikadi za serious komano tikuziwa zonena kuti tinaonera limodzi ma video akupita naye amene uja kodino munthu odwalika anakakhala chonchija? komaso ndi kuti chipatala kudwalikako mpakana admit ikakhale nsanawo admit mpakana ikakhale ndi two two weeks? Akuthawa ku Maula. Ayi, tione kuti a judge lero atinyamula kapena satinyamula. Ulendo wathawu ndi anatinyamula bwino ndipo anthu munakondwera. Kodi ulendo uno atinyamula satinyamula? Koma tikambepono apa nkhani yokhuzana ndi zifukwa zimene akupereka a Jivason Kadzipatike. Chimwendo Banda mpatseni belo chifukwa chonena kuti ndi okwatira. Magaye chifukwa chikakhale chimenecho? Kumene kujaku ku Maula, kumene kujaku ku, ku Chichiri, kuti kuti ndende zathu ku Matchaya kuli fans yomwe ili pa limandi. Komanso ndi yokwatiratu iyoyo. Ili ndi azikazi awo ana awo. Koma yakanika ndithu kuti ipatsidwe belo koma ili pa chani? Pa limandi. Iye apatsidweno belo chifukwa cha? Iyoyo nde kuti imakhala kuti ndi yosakwatira. Kukwatira kwa Chimwendo Banda ndi kukwatira kwa anthu ena amene ali pa, pa limandi ku Maulako kusiyana motani? siyikugwiratu imeneyo ha mpatseni belo Chimwendo Bandayo chifoti ndi MP ndiye chifoti ndi MP wa ku Dowa East nde apasidwe belo kukhala MP nde kutino iyeyo lamulo lizigwira ntchito mosiyana remand ndi remand osathamangitsa zinthu iyayi osathamangitsa zinthu remand ndi remand apatsidwe beloyo chifukwa chani Mukananena zotinso mwina parliament ikatsegulidwe koma parliament siyikutsegulidwa ayi ee tidakalibetu mu Christmas holiday sitinalowe even new year eve sitinalowe kuti tikalowe mpakana new year muzikakamba zonotino yayi apatsidwe bail apatsidwe bail tili mma holiday sitikupita sitiku saku anthu sakupita ku parliament iyayi ee ndi MP nde nde nde so what? Akhalebe komweko ameneyoyo zifukwa sizukwanilatu izi ngati ineyo nde palibe chomwe chandigwirapo mtima pa zifukwa izizi kaya mwina inu mutiuze maganizo anu mene mukuionera tikupatsansoni nde kutino second part ya update yathu mwinaso yomwe ikhale last part ya chigamulo chimene judge apeleke akuti